tata anyị abịala ọzọ ka anyị si abịa ọ bụrụ na ị na-abịa ọfụrụ ma ọ bụrụ na ị na-ege ihe ọfụrụ ị kwesịrị ịma na ọ nwanne unu nwoke Uchenna Ijegalụ nọ n'ọgbọ maka na gụwa bụ onye ọfụrụ anụgo maka afọ a mbụ wee bịa taa ka ị fụ m abịala m ebe a taa iwetara unu ozi ọma ahụ nke ahụ anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo mana ị lee anya n'akụkụ m ị ya afụ ezigbote nwaada Igbo nwaada igbo chukwu kere ọfụma kemgbe a na-eke ndị mara mma ọ ya aka mma ka ndị igbo sị na ụkwara na-adị mma na ọnụ onye kwara ya ọ ya adị mma ka o were ọnụ ya gwa unu afa ya nwaada igbo ndewo ndewo maazị igbo bụ igbo ekene m Afa m bụ Odoziakụ Onyema Nwodo. Hmm. Hmm. Nụkwa ka o si wee daa, ọ dị nnọọ ka e si alacha mmanụ anwụ Odoziakụ hmm. Onyema Nwodo. Ị fụrụ na o nwere ọ bụrọ ndị a na-aza Peter James ma ndị na-aza Paul Peter ị fụ nwa afọ Igbo sị ya ka gịnị bụ afa gị ọ sị ee afa m bụ Margaret gịnị nwa ya bụrụ afa Igbo ọ bụrụ afa Igbo maka na ndị Igbo sị na e mee ife ka e si eme ihe o mee gịnị o yie ihe ka o sina dị e nwere nkwa m kwere unu n'izu gara aga asị m na anyị ga-anachita azụ tata itikwu ọnụ na isiokwu ahụ anyị kwuburu n'izu gara aga nke bụ ugwu nke ndị bekee na-akpọ respect tata nwaada nke nọ n'akụkụ m tata ọ ya agwa anyị ka o si ghọta na nghọta nke ya ka o si fụta ugwu n'ala Igbo mana tupu anyị agaba n'iru gụwa bụ nwa okorobịa na-ege m ntị gụwa bụ nwa agbọghọ na-ege m ntị ihe ọbụla ị mụtara ebe a taata ọ ya adịkwa m mma dịkwa chukwu mma ọ bụrụ na chukwu kwe ka ị mụtakwu ya ka onye ọzọ nụkwu ya maka na ndị Igbo sị na aka nri kwọọ aka ekpe, aka ekpe akwọọ aka nri ọ na-adaba biko nwaada ajụjụ m chọrọ ịjụ ị ma na ihe a na-ekwu okwu ya tata bụ ugwu amarọ m ka i si wee ghọta ihe a i si wee fụta ugwu ugwu a na-ekwu okwu ya ọ ihe ọ ya abụ na mmadụ ji apụta o jee were ego gori ya ka ọ ya abụ na o nwere ofu onye nwere ike ịkwanyere ugwu iche ka ugwu a ọ na ya abụ okenye kwanyere nwatakịrị nwatakịrị akwanyere okenye amarọ m ka i si fụta ihe a na-ekwu okwu ya biko n'ime obi gị n'uche gị ị gwakọrọ anyị bụ ụmụ igbo na-ege anyị ntị taata ka anyị mara otu i si wee fụta ya wụ ugwu hmm.
maazị uche ndewo ndewo onye igbo ọbụla ikwu ha ana ugwu ebe onye igbo bụ onye igbo nọ ọ ma na ọ ihe onye a ga-emeghe ntị ọ sị kee ihe ị na-ekwu hmm. ugwu bụ ihe ọ ga-abụ ịpụta ma nwoke ma nwaanyị ma nwatakịrị ma okenye e nechaa anya sị na otu a m si fụ onye a na o nwere ihe m kwesịrị ime onye ebe me- menyere onye ahụ ebe onye ahụ nọ o wee mata na ọ bụ mmadụ chukwu kere eke kee ya ọfụma ya ka a na-asị na ugwu bụ nkwanye nkwanye ugwu a a na-akwanyere ya ma okenye okenye na-akwanyere okenye nwatakịrị na-akwanyere okenye okenye nwekwa ụdị ugwu a na-akwanyere nwatakịrị ọ ya ka eji kwuo ya bụ ugwu bụ nkwanye nkwanye ya ugwu bụ i- i- i- i- i- ime onwe anyị ka anyị malụ onye ndị anyị bụ mee mmadụ ka o nee onwe ya anya sị he chukwu kere m ọfụma ọ ya bụ ịkwanyere mmadụ otu ị nọ kịta m nechaa gị sị "Ah, m sị gị uche chukwu kere gị ọfụma ị na-ekwu okwu m gee gị ntị iche ọ bụrụ dịka na mụ na gị na-ekwu okwu na o nwe ihe gbasara ya na-ekwu maka ịkwanyere mmadụ hmm. ọ bụ na o nwe ihe gbasara anyị naabọ ma ọ gbasara obodo anyị a anyị na-ekwu i kwuo m gee gị ntị mụ nwa kwuo i gee m ihe m nụrụ na nke gị m ma eweli ya tufuo sị mba ọ marọ ihe ọ na-ekwu ma nke ị nụrụ na nke m ị ma eweli ya tufuo sị na amarọ m ife m na-ekwu a ga-ege onye ọbụla ga-ege ntị nke ibe ya ekwu iwelu ugwu nke m kwanyere m iwelu nke gị kwanyere m hmm. ọ nya nwa bụ mana ịbịa n'ala Igbo ndị Igbo ejirọkwa ihe nkwanye ugwu egwu egwu ha ejighị ihe gbasara ugwu egwu egwu maka na ugwu a bụ na anyị na-azụlite ụmụaka anyị ọfụma o nwere ezinụlọ ọbụla ebe a na-azụlite ụmụaka a na-ada akụzi ya ka esi akwanye ugwu ụmụaka na-eto ha topụta ha ezuzugbuo ọfịa mana ha na-etolite mgbe onye a bido malụba ihe ọfụma ị na-agwa ya na o teta ụtụtụ ọ bịakwute nna bịakwute nne ya kenee ha ọkwa ụdị ịkwanye ugwu ka nke ahụ bụ ọ bịakwute ndị tọọ ya kenee ya ọ pụta ebe ọbụla ma ndị nkụzi ya n'ụlọ akwụkwọ ọ pụta ebe ọbụla ọ fụ onye tọọ ya onye ọbụla ọ ma na o kwesịghị ineda anya ọ kwanyere ya ugwu kenee ya ekene onye ahụ na-ekwu okwu ọ na-ege ntị na mgbe gboo n'ala Igbo ọ ihe ịkwanye ugwu ma ihe kpata na ndị Igbo apụta ime ọnwa sị na ofu onye ada amụ nwa maka na nwa gị pụta ọ bịa be m ọ kwanye m ugwu ma ọ fụgodo onye ọ na-amarọ n'ụzọ ọ fụ onye ọ na-amarọ n'ụzọ kenee ya ọfụma ma ọ ma ya ma ọ marọ onye ahụ ekene onye a azaa ya sị o nwa m ọ marọkwa onye ọ bụ mana kịta nna ihe dị n'ugwu ihe dị n'ugwu ihe anyị ji emezi dị egwu hmm. mana ihe ndị mma mana anyị Igbo mana ana ana anyị abụ Naijiria niile ebe ọbụla eji malụ ndị ojii anyị hmm. na-akwanyere onwe anyị ugwu na-enye onwe anyị ihe kwesịrị ka na-enye onwe anyị ugwu anyị kwesịrị inwe ana m ekwu dịka na onye okenye nwekwa ike ịkwanye nwatakịrị hmm. maka na ọ bụrụzi mana ọ bụrụkwa ụdị nke okenye ya bụ otu ị nọ kịta atọ m gị atọ ị pụtazi ị nọdụ otu anyị sị m mba ọ bụrụ na ị gwa otu ọ masị gị taa mechie ọnụ mana otu ị nọ dịka m si wee kwuo na mgbe mbụ ọ bụrụ na anyị na o nwe ihe anyị naabụ na-emekọrịta m kwesịrị ịkwanye gị ugwu nke dịrị gị gị nwa akwanyekwa m nke dịrị m ị bịakọdu n'ezinụlọ nne na nna nwee ugwu ha na-akwanyere ụmụ ha nwekwa nke ụmụ ha na-akwanyere ha nne na nna ya kwanyere ụmụ ha ugwu maka ị pụta ị ma sị nwatakịrị mebi nwatakịrị madat na ọ ka pe mpe hmm. ị sị nwatakịrị dị arọ ise ya jee buru nnukwu agba agba ihe e ji echu mmiri ya jee chube mmiri ọ na-anyịji onu ụmụ ihe dịgasị ha ahụ ị ma ihe nwatakịrị kwesịrị ime ka ọ ghara imerụ ahụ ka ọ ghara ime dị ya na ka ọ ghara ime ọ na-eto o chee na ya abụrọ mmadụ emekwanye ọ na-amakwanye
nne Igbo na-ege m ntị ụnụ anụ mere okwu ụnụ afụla ka o si ịgbalie na-agbalie nnọọ ọ dị nnọọ ka o deri ede wee bịa ee ka o si na-adị ihe a ji bụ ndị Igbo bụ na chukwu kere ya ọfụma ọ na-ekwu nnọọ na-ege ntị nnọọ na-eme nnọọ ka onye alahụ ụla maka ọ na-aba m n'isi nnọọ ọ na-adị nnọọ ka otu ahụ eweta e oturu ofe dị ọkụ e were ezigbo ụtara na-alasị ee nwanne m nwaanyị kelee gị kelesie gị ike n'ihi na ọ dịrọ mfe ị na-ekwu ya nnọọ ka ọ mara gị kpabiri akpa wee bịa mana nke a gosiri na ị ma ihe ị na-eme bụrụ nwa afọ Igbo ọ bụrụ ndị ọ bụrụ nọ ya abụ a jụọ ha ajụjụ a na-asị "Eh, nwa ya, ah, ọtụ ebe bekee sụba bichi okwu ọ na-aga nnọọ na-aga nnọọ na-aga were were Eh, mana ka o si na-adị o nwere ofu ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ka m tupu anyị agawakwa n'ihu jụọ m ka obi dị m mma
Mm. ee eziokwu na ka i si kwu ugwu bụ nkwanyere nkwanyere okenye nwere ugwu ọ ya akwara nwatakịrị nwatakịrị enwee nke ọ ya akwara okenye hmm. ọ na-adaba mana a bịa nchọpụta kịta o nwere ụmụazị dịka ndị kpatachara ego ọfụ maka ịkpata ego ama m ihe ha na-echebe ama m na ya abụzị dịka ndị ojugbo mbụ anyị eji ego wee goro ugwu maka ị ya afụ na ezinụlọ nwatakịrị nwere ihe o nwe nne okenye agba mbọ mee o je akwụkwọ mee omejọ pụọ ụzọ nwere ike o je obodo iwe ghọta kpatazi azụ ego ọ bụta ọtụ ụlọ aka na ụlọ na ya apịawa ụlọ n'ebe a ka ya ghachi uru a na-ekwu omechi onye ọbụla ebe ebere egbe ndị ndị ndị na-afụ maka ọkaikpe were egbe kwụrụ ọtọ onye kwụọ ọgwụgwọ akwụ ihe m na-ajụ ụdị ndị a kedu ị nwere ike ịgwa ha gbasatara ihe anyị ekwu okwu mgbu
nwanne m ejighọkwa ego egotu a da-ele ya n'afịa chaa chaa ya ka m na-ekwu na ezinụlọ ọbụla ị mụta ụmụ ị mụta nwa i bido n'oge na-akụziri ha ihe bụ ịkwanye ugwu bidogodu na gị bụ nne ha na nna ha na ndị nọ ha nso a na-afụ anya i bido na-akụziri ha na onye a bụkwa ị pụta n'ụtụtụ i kene ya ekene ọ sị na ị nọdụ anị ị pụta ebe onye tọọ gị dịka na unu banye ụgbọala ma ọ na ị bịa n'ụlọ ụka ma ọ na ị bịa ebe a na-eme mmemme ị fụ onye tọọ gị ka ọ kwụ ọtọ ugwu ụdị ugwu ahụ anyị na-akụziri ụmụaka ma ha na-eto bụ ị fụ onye ahụ echena ka a gwa gị ị pụta ị sị ya nne maọbụ nna binie bịa bi- biko bịa nọdụ n'oche ka m binie ọtọ i biniere onye ahụ ọ nọdụ n'oche ọ bụkwa ezigbote ugwu dị ezigbo mkpa ya a na-ego ya n'afịa na a na-akụzi ya bido na mgbe onye ahụ pe mpe a na-akụzi na-akụzi ị na-ene anya ndị na-eme ụdị ihe a dịka otu i kwu amakwa ma ha ṅụọ ala nne ha ọfụma o amarọ m nke a mana nwatakịrị ọbụla aṅụọ ala nne ọfụma ị ma na anyị na-asị ị na-ekwu okwu ị ṅụọ ala nne ọfụma ọ bụrọkwa sọsọ na onye ahụ ṅụcha ala sị gị na ọ ṅụgide nwa nke m ṅụrụ afọ na abụọ eziokwu aṅụgide sị ka ya ṅụba ọ bụọkwa ụdị ahụ ga-asị onye gị dịka onye aṅụ arọ na abụọ asị na ọ ṅụchago ịṅụ ala nne ahụ ihe sokwa na ya bụ na ihe ahụ ị na-akụziri onye ahụ ọ ga na-eme wee mara ihe wee topụta wee bụrụ mmadụ wee topụta wee bụrụ onye na-akwanye ugwu ebe ọbụla ọ nọ wee topụta wee bụrụ onye ọ ga-abụ ebe ọbụla o mee omume a sị hai nne gị na nna gị zụrụ o nwere nwaanyị mụ na ya na-ekwu okwu mbọsị abịa m ikwu okwu okwu nka nka nka nka m sị ya nne ọkwa nne nwaanyị m sị ya nne ọ bụ ọkwa na mmadụ bụ nne nwaanyị bụ na azụ ya hmm. ị kwesịrị ije be nne gị ka azụ azụrọ gị ọfụma hmm. azụrọ gị ọfụma ọ azụgharịa gị azụgharịa gị maka azụghị ọfụma ọ nya nwa bụ ihe na-eme ụdị ihe a ji eme apụta anyị na-ewezi na ihe dịka teknụzụ juru hmm. ebe niile ihe na-emezi ehi ka anyị pụtazi anyị weluzie ihe ahụ hapụ hapụrụ ihe ahụ ịzụba ụmụaka ụmụaka tolitezie ha na-eme ka ndị isi adịghị mma ihe ị na-ekwu ama m na ọ na-eme apụta onye ahụ onye ọ dị onye aka na-enwe ha n'ego a na-ego ọ bụrọ ego na-eweta ugwu kama ego ahụ kama ọ ya-enye gị ugwu mee gị ihe ị bụrụ mmadụ ma ọ doziere gị ụzọ o mebie gị emebi ọ nya ka o ji dị mma anyị bido n'oge mgbe ụmụaka anyị pepere mpe na-akụziri ha ihe bụ ịkwanye ugwu hmm. o nwere nwata ka nwatakịrị ọbụla akụzigide kụzigide ihe bụ ịkwanye ugwu na ihe na-abụ ime ezigbo omume o wee tobe nne na nna ya ọ sọkwa enwe enwe ndị dịka ha ọ sọkwa nya nwee gịnị nwee ego ha ka gịnị ọ pụtakwa ọ fụ ndị okenye mgbe ị na-amanye ha na-ekwu o mego otu okenye ha na-ekwu ndị okenye na-ekwu okwu mechie ọnụ otu ọbụla ego o nwere ha na-enye anya n'ọ azụliterọ ọfụma bụ ihe na-eme ụdị ahụ ọ dịrọ mma maka onye ahụ mechakwa ya o chekwa na ego ahụ ekwu o nwere ike ụgwọ ego ahụ ekwu rie ya mgbe ahụ mgbe ahụ mana emechaa ihe so ya bụ ịna n'iyi oh. ihe so ya bụ mmebi oh. na-enye anyị ụdị ya na ọ nya nwa bụ onye nwee inwe ohere ịgwa ụdị ndị ahụ okwu gwa ha okwu na ogbugbu ka ha na-egbukwa onwe ha maka onwere onye ọbụla na-ada akwanyelu ndị okenye ugwu nwatakịrị ọbụla na-ada akwanyelu ndị okenye ugwu ọ da anọ ọfụma chacha nwatakịrị ọbụla na-ada akwanyelu okenye ada eme gịnị ọ da anọ ọfụma ihe ada adịrị ya mma wee digide biko ụmụnne m na-ege m ntị unu anụgo ka o si kwu ndị kwuru okwu sị na ọtụtụ akụkọ ma ọtụtụ okwu adụrọ na gịnị adụrọ n'ụka mgbede mana ọ bụrụ ụka mgbede anyị jezie ụka ugbu a eje ya anọgide anọgide chi ejie ka o si na-adị na-anụ ihe okwu ugbu a bụ ezigbo ihe nwatakịrị na-ege m ntị okenye na-ege m ntị ị ga-aghọta tata na okenye nwere ugwu ọ ya-akwanyere nwatakịrị nwatakịrị nwekwuru ugwu ọ ya-akwanyere okenye hmm. maka na mamịrị anyụkọ ya ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ mgbe ọbụla m na-ekwu bie na ndị ha ana na program a ihe mere agwa agwa bụ beans na osikapa nke a na-akpọ rice ihe mere na ha na-abụ na esikọta ha naabọ ha na-etolite n'ite nwere nghọta maka na okenye ghọta na nwatakịrị ahụ ya kwesịrị ịkwara nwatakịrị ugwu nwatakịrị ghọta na ya kwesịrị ịkwara okenye ugwu ụwa na-adaba ụwa na-atọ maka na ụwa ọkwa na ụmụ mmadụ onwe mebiri ya nwe ka ga-esi eme maka Chukwu kere ụwa kee ya ọfụma biko ụmụnne m na ụmụnna m ee eh, na-etufughị oge anyị achọrọ igbu n'oge maka na eh, onwere ka ga-esi ekwu bie ekwuchie ya mana agwara m na m ga na-akpọta ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu ka na-ekwu okwu gbasara ugwu a maka na ugwu a bụ ezigbo ihe anyị bụ ụmụ igbo ihe a ji mara anyị ka anyị ekwu okwu ya biko nwa ada tupu anyị ahapụ ebe a na otu nkeji otu nkeji otu nkeji nke ndị bekee na-akpọ in brief mm. di na nwunye bi na ezinụlọ mm. o wee bụrụ na nwoke bụ ike ihe niile ihe na-aga ọfụma o mechaa o nwee nnọọ ka ihe si wee mee ụkwụ si wee kpa nwoke ọ bụrụ na ọ bụzi nwaanyị ahụ bụ onye na-enyere aka na-afụ na ezinụlọ na-aga n'ihu nwaanyị ahụ kwesịrị ime ka nwoke ahụ nọ n'okpuru ya ka nwaanyị ahụ kwesịrị ịghọta na nwoke a ka bụ di ya Ee, mbanụ.
nwoke otu ọbụla ọ sọ nwoke dị o kwesịghị ịnọ n'okpuru nwaanyị ma ha bụ di na nwunye hmm. maka na ọ ka chukwu si wee nye ihe anyị na-emekwa n'ụwa ọ na-agara anyị mana ugwu anyị na-ekwukene maka ya bụ chineke bụ onye buru ụzọ wee tinye ugwu wee tinye ugwu anyị ya na-akwanyere onwe anyị hmm. ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọbụla na-adịrọ chineke mma hmm. ọkwa ọ bụrọkwa ịkwanye ugwu ka ọ bụ mana anyị na-eme ihe dị chineke mma tụmadị n'ezinụlọ di na nwunye ị fụ na ihe niile ya na-aga siriri werere ọ nya nwa bụ ịkwanye ugwu ọ dịrọ mma na nwaanyị onye ọ sọ gị bụrụ maka chukwu nwee ike ịgọzi onye ọbụla n'ụdị nke nwoke ahụ hapụkwa ya ka ọ bụrụ onye isi otu ahụ chukwu si wee mee maka ọ ka chukwu si wee kechaa nwoke wee tinye nwaanyị wee nọdụ n'okpuru ya ọ na-enete nwaanyị ahụ anya na-edozi ezi ahụ biko ana m asị unu ndị igbo ezinụlọ atụọla ọmalụ ọ malụ atụọla ofeke o fenye isi n'ọfịa anyị eji nnọọ nwayọọ n'uche ihe gbasara ịkwanye ugwu ka ofe lọrọ alọ wee zuola anyị niile n'ihe eo eo ofe alọrọ alọ onye na-ekwere okwu ya ọ bụrụkwa nnọọ ofe egusi ọ na-ekwu okwu ya ofe ọra
ma ofe onugbu ma ofe onugbu lọrọ alọ e sisịa ozugbo ụtara kara aka wee na-eno ya ụtara akpụ Ehe, biko ka anyị gbaa mbọ fụ na ofe lọrọ alọ eme gịnị na-ezuru anyị nri onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe mm-hmm. onye mara asụkwa asụ ma amarọ ebe ị ga-asụ ọ sụọkwa ọ bụrụ n'ụkwụ gị mana ihe dị mma dị mma ihe dị mma dị mma ihe dị njọ dị njọ tupu m pụọ ebe a ee maazị uche hmm. o nwere ihe m chọ ịhapụrụ ndị Igbo ihe e ji mara ndị Igbo amarọ m mmadụ one n'ime unu na-echeta okwu mgbawa ọnụ ngwazi ka a nye unu ihe ndị oyibo na-akpọ homework onye ọbụla jee lụọ ya mhm. nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ọ kwara akwa dị n'elu akwa onye ọbụla kwuo egwu nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ọ kwara akwa dị n'elu akwa kwuo ya ọsịsọ ọsịsọ ọgbọgbọ nwayọ nwayọ ekele ego ka m gbutuo ya nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa nke ị kwara akwa n'enu akwa ọsịsọ ọdụ mgbe fụrụ biko ụmụnne m anyị ga-ahapụ m taa ma na-etufu oge achọrọ m ka unu ghọta agwaburu m unu na mbụ onye nọ ebe a bụ nne m ụwa niile ị fụ nne m kwanyere ugwu maka ka anyị na-ekwu okwu ya maka mụnwa na-akwanyere nne m ugwu onye nne m nwere n'ụwa a, ma ụwa tata ma ụwa echi ị chọrọ ịfụ ya ị mee ka m mara na ị ya-akwanyere ya ugwu maka o si na-adị ị kwesịrị ịma na abụ m nwanne unu nwoke nke ihe gbasara asụsụ ndị igbo na ihe igbo na-echu ụra ebe ọbụla m nọ o nwere ihe ị ma m amahọ nwee nke m ma ị mahọ ọ ya-adị mma ihe a i bu n'obi ị chọrọ ịfụ m ị bịa ị bịa anyị anọrọ a na-akpakọ ka anyị fụ ka ya ga-esi na-aga n'iru ị chọrọ inweta anyị n'aka na-efe n'ikuku nke teknụzụ nke WWW ị ga-enweta anyị na www.prosiumrtv prosiumrtv onye amarọ ka e si asụpelụ prosium ka m mere gị ya na bekee prosium bụ p r o c

ihe ọbụla e kwuru dị mmadụ mma maka ihe ọbụla dị mmadụ mma ihe dị njọ dị njọ abụ m nwanne unu nwoke ahụ nke a na-akpọ Uchenna Ijegalụ ị ya-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ị bụ ị na-eme ya na-egosi na ị na-akwanyere ugwu mụdịghara onye ọbụla ọ ya-agba mbọ ka ị gee ntị ozi a enyi anyị gwa onye ọzọ ụbọchị ọzọ anyị fụ anyị atụpịa ya ọnụ ka ọ dị mma